ee ọra na eze ekene m unu igbo ndị ọma m ji eme ọnụ igbo ndị ọma na-ege m ntị asị m unu daalụnụ ee eh, ndị nọ n'ụtụtụ nara nụ morning ndị nọ n'ehihie nara nụ afternoon ndị nọ na uhuruchi nakwa anyasị nara nụ evening nakwa good night Ee, onye unu na-anụ olu ya tata bụ nwanne unu nwoke bụ Maazị Ichie Nwatakwaakụ, onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo, nwa si Ọmambara wee bịa ụwa. Ee, anyị agọgo ọfọ maa nzu waa ọjị ọnwa ọhụrụ a nke April. Anyị na-ekwu sị na ọ ga-adịlị anyị na mma na anyị jee na anyị ejelu anyị nara na anyị ga-analukwa na onye anyị chụbara mere anyị ajọ ihe na anyị ga-ejide ya mana onye na-achụ anyị na-enweghị ihe anyị mere ya na ada bụ nke n'agbanyeghị otu ọbụla obodo anyị si edebe isi na nke tata orimiri buka ibu na ụgbọ ka eji aga ya ọ gaghị erute anyị o nweghị onye a ga-achọ achọ ihe mberede okporo ụzọ agaghị abụ maka gị na ezinụlọ gị nnọọ n'oge nke tata na nkwalite Igbo ee ihe m ji wee bịa na nke tata bụ otu obodo anyị a si edebe isi ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ na ndị ntorobịa ya bụ ndị youth na ala Igbo ihe anyị na-afụzi nke tata ọ bụrụzi ihe a ga-asị ka anyị yọba Chukwu ka o nyere anyị aka na o rugo mgbe anyị nwa n'onwe anyị ga-ebinye isiokwu wee bụrụ gịnị ụbọchị bụrụ gboo ihe eji mara ndị Igbo bụ na anyị na-agba mbọ eji nwee ndị na-agba nta wee nwekwanụ di ochi e nwee ndị ọ bụ n'ọrụ ugbo ka ha na-akọta nwegasịa ọrụ aka dị iche iche mana dịka chi na-eji na-efo civilization na-abata ee tata ihe a na-amazi aka ya bụ aka ọrụ one ka ị nwere business one ka ị na-emenwu kedu ihe ị na-emekarịsị eji wee mara gị n'agbanyeghị na ọ bụghị mmadụ niile nweziri ọrụ aka o nwere ụfọdụ ndị ka na-akọ ọrụ ugbo mana ka o si na-adị onye ọbụla kwesịrị inwe ebe ọ nọ ihe eji mara gị ọ ga-agba kpọọ gị tata maka na ngozi chọrọ ịbịa mmadụ na-enye ihe ị na-eme ọrụ aka gị ka ọ ga-esi wee gara gị a sị na anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu enyi ọ e jee nta e wee gbagbute ozu enyi mana ndị ntorobịa anyị nke ikpeazụ a nweziri ihe ọjọọ anyị tinyere aka n'ime o nwezighị onye chọrọ ịgba mbọ onye ọbụla chọzi O dinara na be ya n'akwa ka ego na-eju ya n'akpa. O wee bụrụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ maka na e sigo n'ime ya baa na ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche na-abụ ihe eji mara ndị Igbo. Imirikiti etufuola ndụ ha na ya bụ ajọ omume. Ndị oyibo kpọrọ ya unscrupulousness, mmadụ iri n'ebe ọ na-akọrọ. ị kọrọ ugbo ị chọọ ka ị jee gwuru ji ọ ajọ ihe ka ọ bụ ee ndị be anyị nweziri ụdị ajọ agwa anyị na-ahụzi n'etiti anyị ụlụ ana wee ju ebe niile a sị na ofeke mụta ịta atụ na osisi niile dị n'ọhịa ga-agwụ ndị m ji maka ha wee bịa tata bụ ndị a na-amarọ na ka ị ma nke a ị marọ nke ọzọ maka na nwa dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu dibịa ụfọdụ n'ime unu tinyebego aka n'ajọ ọgwụ ihe ọ bụ na ọ bụrọ ihe e ji wee mara ndị Igbo n'oge gboo ee ka m si otu a wee bata izu ụka naabọ gara aga o nwere ofu ọyị m nwoke mgbe niile ọ na-acomplain all the time ọ na-acomplain ọ na-abụ ọ zụsịa afịa ọ ya afụ ego ya mmụọ m sị ya ee o nwere onye gị na ya ka na-agba o nwee onye gị na ya dị n'izu o nwee onye gị na ya dị n'alụsị ka ị malụ maka na ihe na-eme mmadụ ọ ra agba aka ọ na-enwe ebe o si O wee bụrụ na ụfọdụ n'ime unu na-abụ ụtụtụ na edinela ala mmadụ ibe gị azụba ahịa na-azụ ahịa site n'ụtụtụ na-agba mbọ na-ama mmiri na-ama anwụ na-ebu job dị n'ime ya o bugide o nke ọbụla o mesị o luo na mgbede i were ụlụ anị bịa bịa dọkọrọ ego mmadụ ibe gị tara afụfụ ọ ya ka nwa amadị a kọwalụ m wee sị ya eziokwu ọ sị m ọ sị m na ọ na-abụ ụtụtụ ọ zụgide ahịa mgbede na ọ marọ onye na-eme ya ihe a mana ụfọdụ n'ime unu unu ma ihe m na-ekwu unu jee gwọta ụmụ nkanka ajọ ọgwụ a unu na-enye unu nonsense kechie ofu nye unu mmadụ zụgide afịa mgbede i were ya jee goo ihe i tinye n'akpa ego ya ego mmadụ a na-esepụ o wee gwa m ihe a m sị eziokwu mm, M sị ya na nsogbu adịrọ na ihe a na-amaghị ihe mere ya bụ ọnwụ. Anyị wee kwado m wee sị ya nya bịa na nke m ọ bịa anyị mee ihe naabọ na ịtọ nye ya sị ya ngwa ya na-abịa ebe ọ na-azụ ahịa olise ya mee ya ka m malụ ma onye a na-eme ihe a ma ọ ka ya bịa ọzọ mbọsị izizi gaa nke ịbụa agaa nke ịtọ agaa ọ kpọọ m ọ sị m na ihe a akwụsịgo m sị ọ kwụsịgo ọ sị m mana onye a ka na-abịa nọ na ihe a akwụsịgo mana ya ma onye ọ bụ isiokwu m wee bụrụ gịnị ee ya bụ nwa amadị tibe mkpu sị m na ọ chọkwanụ onye na-eme ya ka o jide ya n'aka m sị ya rapụ nke a na nke a bụ ọ bụrụ ọ gbasara gị nọ ndị mmụọ ka ọ dịzi ya na onye nke mana ihe m ma bụ na ọ kwụsịgo Ihe m na-ekwu wee bụrụ gịnị? O nwere ụfọdụ ihe na-eme imirikiti ndị mmadụ tata ha na-amara ebe o si. Ihe unu ga-ama bụ na ọganyala ọbụna ị fụrụ, ọ sọ gị kwe, ọ sọ gị ekwena na ụbọchị nke tata ọganyala adịghị anọzi nkịtị. A gwa gị ihe e ji bụrụ odogwu, ihe e ji eme odogwu, isi ka ịra ka ịra. Nke izizi bụ na

o nwee ndị ọ bụ nọọ aya ka ha na-alụ n'ime afịa ọ dị o nwee ndị na-alụ ya n'ụbọchị nke tata ee ihe m ji na-agwa unu ihe a bụ maka na ihe na-eme mmadụ ụfọdụ oge ya mee ebe ihe na-eme gị si ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-ewe ihe ha ị na-afri ọ bụrụ everybody ka ị ga-ewe nwe ife onye anyị na-afri o nwere obere ihe m sị ka m kọọrọ unu ka unu wee ghọta na ọ dị ire ọ bụrụ ị na-enyo ịnọ i sonyere anyị n'onyonyo a kaba arụ ka i soro ya ruo na ngwụsị na ị ga-amụta ihe mụwa bụ Chinwetakwa Akụ na-agwa gị ya o wee bụrụ gịnị o nwere ezigbote ọkwụ aka m mụ na ya yi wee gaa primary school anyị jesịa onye ọbụla part way secondary school dị iche anyị gaba mana mụ na ya ka keep contact anyị mesịa oge a gabara university nyanwa sị na afịa bụ mkpa ya o jee mụọ afịa si n'ịmụ afịa gbaa bọyị ọ gbasịrị bọyị seven good years ọga ya setụlụ ya o wee pụta nwa amadi a wee zụba nke ya e setụlụ ya mana e setụlụ nwa amadi a afịa ọ zụrụ ya arọ naabọ mgbe arọ naabọ ihe niile pịasa ọ marọ ihe na-eme ya mụ na ya na-ekwu oge ihe a na-eme na-ajụ ya na-asị ya kedu ihe na-emenụ o nwere ndị gị na ha dị n'izuzu maka ya bụ ihe ihe izizi ị ga-ajụ onwe gị o nwere ndị gị na ya dị n'izuzu o nwe ndị gị na ya dị n'alụsị ka ị mara ọ bụrụ na ihe na-eme gị ka ị mara ebe o si ụfọdụ n'ihe na-eme mmadụ ụfọdụ ụmụ ihe niile abụrọ e, e, e, ụmụnna di ụfọdụ na-abụ nke mmadụ metere onwe ya jụọ ya sị ya kedu ihe na-eme m oge ihe a na-emebu ọ sị m na ọ ghọtarọkwa na Lagos ka ọ gba bọyị m sị ya na nsogbu adịrọ emesịa gị natakwa n'anị Igbo ka ị nene na o nwere ike ọ bụrụ na ebe ị nọ afevọrọ gị maka na e setụlụ ya ọga ya nyere ya ofu shop enyekwuli ya connection o wee na-azụ mana ihe niile a ọ gbalie ya na-asị nwoke ọ bụrọ mmadụ niile a ị fụ a na-akpọ ndị ọgọ ọgwụ ego ọ bụrụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ọgwụ ego o nwere ndị ọ bụ nọọ ihe na-echekwaba ha na-eme ị ghọtago wee sị ya ya wee nata o wee nata o nwerọ ihe nwa amadi a ghọta onye nọ na Lagos na-azụ afịa Ladipo ka ọ nọ si ya wee o wee bata anyị wee nene wee na-agbagharị na-eme ihe dị iche iche m sị ya nna gị malụkwanụ ma o nwere onye i mejọ nke izizi bụ na anyị nene ọ sị na ọga ya bụ onye ọgwụ ego anyị nene sị na ọ nọ n'Ogboni mesị niile sị na ọga gị abụrọ onye ọgwụ ego na ọ bụrọ ọga gị ji gị ọ bụrọ ya kwuchi gị na nwoke a na a na-afụ ya na mmụọ na aka ya dịkwanụ ọcha n'ebe na obi ya dị ọcha n'ebe ị nọ onye setụrụ gị nye gị shọp n'agbanyeghị na anyị ma na o nwee ndị ọjọọ dịkwanụ anyị wee mesịa wee nene ihe niile ọ bụrụ mụ fụ onye ọzọ fụ na o nwere ihe ji e na ọ n'aka ọga ya ka ihe ji e si o tie ọ sị m na ọ kwa ọ gwara m na nwoke a bụ ajọ mmadụ this and that m sị ya na ọ bụrọ ya gị gee ntị wee mesịa wee nene wee bụrụ gịnị na oge nwa amadi a na-agba bọị o nwe ihe ọga ya nwere ihe ọga ya nwere bụ na ihe a o nwere bụ ọga ya bụ na mmadụ aya ezunwuru mmadụ aya ewenwu ihe ya wee pụọ O wee bụrụ gịnị? O nwere ụfọdụ ndị ọga nwesịrị ihe dị otu a. O nwere ihe na-echekwaba mmadụ. Ọ ma-ewe nke gị mana i welu nke ya gị na ihe eme. M wee sị ya eziokwu. M wee sị ya gị nenekwa ka ị malụ ma o nwere ya bụ nwa m a da aṅụchitelu mmadụ iyi o enwe sị na ọ sọsọ nke o bu n'afọ ka ọ ma na ọ marọ maka nke ọ kwọ n'azụ na o nwere ike ịwọrọ ụtụ lachaa m wee sị ya na nsogbu adịrọ na ihe emekwanụ bụ na ị ga-akpọkwanụ onye i ji emelu nna kpọkwanụ ụfọdụ ndị enyi gị mụ na gị anyị wee soro anyị wee jee wee fụnụ nwoke a mana oge ihe a na-eme o nwere nwa nwoke a ya na ya dị na mma o wee kpọọ ya jụba ya ọra mara anụkọ si ya e na ha na ya mana ihe dịzi iche bụ na nna ya anago village maka na o meghitego ọ bụrụgo okenye Anyị wee sị ya okay ka o nyere anyị aka ka anyị kaa agba ka a malụ mbọsị anyị abịa. Nya kpọrọ ọga ya na phone. The man was happy to hear from him. Ọ jụsịa ya ọra na ọ dịkwa mma, ọ sị ya ee. Ọ gwa ya na ọ na-abịa na ọ na-abịa inete ya, ọ sị ya na nsogbu adịrọ. Ị mago ọga mmadụ setụrụ nwa bọyị ya far back na-eme na-expect ka ọ bịa ị ghọtago ụdị ihe a. Anyị wee jee wee sị ya na ihe anyị na-eje ime bụ mgbaghalụ ka anyị na-eje ịyọ. na o nwe ihe i me ma ọ na o nwerọ ihe i me na anyị eje ịyọ mgbaghalụ na o nwelere na-afụ gị ya na mmụọ ọ sị m ọ kwa ya m sị ya ee anyị wee kwado wee chọọ nnukwu ebulu chara acha wolu mba ji ili tinye ọjị na mmanya oyibo hot drink anyị wee jee Anyị kwudo nwoke a, anyị bata, obi ju nwoke a sọ aṅụrị. Ọ jụọ ya onye m bụ, ọ kọwaara ya. Anyị sị ya, nya daalụ. Ọ sị anyị nnọọ. Anyị bunye ya ihe a anyị ji wee bịa. Ọ sị eziokwu, nwa ya nwoke buba ya n'ime ụlọ. Na-egekwa ntị o. O wee meela anyị ọjị. Gọsịa ọfọ na ọ ya abala ya mesi ihe niile. Ị mago ndị okenye, ya bụ nwoke gụkwuru akwụkwọ, bụrụ ezigbote onye omenala Igbo, meela anyị ọjị, mesi ihe ndị ọzọ. Ghọtago? Ee, mụ na onwe m kpa bọyị nwoke a aka sị ya uche dị ya, ya ekwekwana ka a ta ọjị a ka o be sọsọ nnu na mmanụ nwoke a ọ na-elibu na mbụ maka na ọ mejọrọ ya ka o begodi n'ebe a ọjị a ya chalụ ọ malụ ka o si wee smuggle ọjị tii n'akpa mụ atala ọjị o nwerọ ihe gbasalụ m nwoke wee jụbazi anyị anyị wee kọbali ya ije anyị ka anyị si wee bịa ihe anyị ji maka ya wee bịa nwoke wee mụọ amụ mụsịa amụ ọ kpọọ ya ọ za ya ọ sị ya na ya na ya dịkwa na mma na ọ gbalụ ya bọyị na ọ mejọrọ ya na nya nwa bụ nwoke emejọkwuru ya kpọọla ya ndị bọyị o setụrụ ya na ya oge ha gbasịrị bọyị kpọọ imirikiti ụfọdụ n'ime ha ndị na-emesị ọfụma ọ kpọ mmadụ naabọ na fon ofu sị na ya nọrọ n'obodo na ya nọ na China nke ọzọ sị na ya ka nọ na Lagos ndị a bụ ndị isi bọyị ya nye nwere onwe obi bụkwuru ya sọ anwụrị ọ nụkwu onu ndị nke a maka na o nwezi onye ọ na-anụ onu ya ọ meziri ọ nakpuo anyị wee gwa nwoke a ihe mere anyị sị ya na o nwekwanụ ihe anyị fụ ihe anyị ji maka ya wee bịa na kemgbe i ji wee setụlụọ nwa bọyị gị a na o nwerọ ihe ọ ghọta na ọ na-adị ka ọlịa ọ zọọ ụkwụ naabọ n'iru ọ zọọ ịtọ n'azụ ọ ya bụ ihe na-eme ya since ya 2017 2018 onye setụrụ ya anyị nọ na ya kịta bụ 2026 o nwerọ ihe ọ ghọta nwoke a wee tie wee sị ọ gịnị kedu ihe na-eme o wee jụọ sị ya mana eri a nọkịrị wee bịa ka a mala ihe na-eme nwoke wee mụọ amụ mụsịa amụ wee sị eziokwu ọ sị ya hmm. ọ sị ya na ihe mere bụ na o ji obi ya wee nabata ya na ụmụ bọyị ya niile na o so na ndị ọ kasị wee fụ n'anya mana o nwere ihe meenụ O nwere date ọ kpọrọ ya sị ya i lota mbọsị dị otu a dị otu a ọ ghọtara ọ sị ya na o lotezie tele aka nwoke a wee baa n'ime ụlọ wee bupụta akwụkwọ very long thick note thick back o bupụta ọ bụ na ọ sales book ha wee tụpee tụpee tụpee sagide wee sata date ọ satara wee bunye ya sị ya nya gụọ o wee gụọ ya wee nene ụmụnne m o wee bụrụ na ihe meenụ mbọsị a bụ na ha zụsịrị afịa a zụta 256,000 naira ka a zụta nwoke a wee sị nwa bọyị ya ya si n'ime gbaa moto na ọ maghị ego one ha na-agba na moto then ebe ha bi na 2000 naira ebunye ya 256,000 o wepụ 2000 ọ bụrụ 254 mana nwa amadi a wepụ 254 instead of 250 sorry o wepụrụ 4000 eh, instead of 2000 naira ọ gwarọkwana ọga ya ihe merenụ o ji ewepụ ego a mana ihe ọga ya kwubezi na ọ na-enele ego afụ na ọ gbara ụlọ ijo bs na ọ gbara nkịtị ka ọ ma nwunye iji aka ahụ ya o wee cheta nye nwere onwe ya cheta wee sị na mgbasị a na arụ adịrọkwana ya na ọ kwa mkpụrụ ọgwụ ka o ji wee golu n'iru chukwu na n'iru mmadụ ṅụọ iyi sị na arụ bụ ihe na-adịrọ ya na o were ego a uche echetarọkwuzi olu ka ọ gwa ọga ya na o wepụrụ extra 2000 naira wee goro ọgwụ nke a wee mụọ m wee mụsịa m wee sị ya na ọ kwa ị fụgo na ọ ihe a na-eme unu unu mee ọ dị unu ka na anara afụ sị ya 2000 naira bụ ihe ji gị na ọ gị mere onwe gị o wee bụrụ na n'ebe nwoke a nọ n'ebe ọ nọ bụ na i yere iji ihe bụ nke ya ma ọ bụ na nya nwa amarọ wee pụọ belụsọ na i mesịa bịa gwa ya ụmụnne m mana unu amago na a gwọsịa onye ala na ara agwọ ntamu a gwọgide onye ala gwọsịa ọ ya-afọdụla obere ihe ụdọ ọbụla dị 2 meters ị dọbie ya i kechie ya ọ ma nzuzi 2 meters ahụ Ee, anyị wee yọba nwoke, mụnwa na onwe m soro yọba. Ọ jụọ m onye ebe m bụ, m kọwasịala ya, ọ sị m nnọọ na onye a bụ ezigbo nwa boy ya, wee sị ya biko, ya kpeela anyị ekpere, ya gọzie nwa boy ya na ọ fụgo ebe ihe niile a si eme, ya biko, ọ sị na nsogbu adịrọ. Ee, ya sekpuru anị, o wee sekpuru anị, o wee kpebeli ekpere, kpegideli ekpere, kpesịa sị ya na ọ ya-abalị ya, gọsịa ọrụ niile dị iche iche n'isi ya bụ nwa amadi a, gọsịa ya, sị ya kwụrụ ọtọ, ọ kwụrụ ọtọ, wee sị ya biko, ya meela anyị ọjị ọzọ, ka ya na ya likọọ. O we zie ozi, nwa ya we weta ọjị ọzọ. O we kpesịa ekpere ọjị a kpesịa. Ihe a m na-agwa unu na a gwọsịa onye ala ara agwọ ntamu is a gradual process. O we kpesịa ekpere n'ọjị a wee nye nwa amadi a sị ya nya waa ọjị. Ọ bụrụ ya nwa na ọyị m nwoke a wara ọjị. Ọ waa ọjị, ọjị ezumezu. o nwere ọjị ana li ya na ọjị a m sị ya na ọ bụrụ eziokwu na anyị abịago bụ na anyị abịago nke izizi bụ na mmadụ mehie nke ịbụa bụ na o kwetego nke ịtọ bụ na ọ bịa yọọ mgbaghara m sị ya na ọ bụrụ eziokwu ya kporo ọjị a wụọ ya ọzọ nwoke a na-ene m anya ọ sị m ka onye m bụ m gwa ya ọ sị m okay o kporo ọjị ọ wụọ ya ọzọ nke ịbụa ana lie ọjị ịtọ once a sị ya na ọ dịgo mma na nna anyị a ji obi ya wee nabata gị mana ihe na-aba mba bụ ihe nya na ya so mana nke bụ eziokwu bụ na anyị abịago bụ na anyị abịago wee yọọ nna anyị ukwu a sị ya biko na anyị ma na o meitego na ebunu anyị kpụ wee bịa na o nwere ihe anyị chọ ka anyị mee ọ sị kedu ihe ọ sị ya na ebe ọ bụ na i jigo obi gị niile gbaalụ nwa amadi a na ị ga-emela anyị ha nọ nna ka ị bụ si m n'eziokwu anyị kpọnwe o meitego kpọnwụ ya nọ n'ụlọ anyị sị ya na ebunu anyị bu bịa anyị ga-ebepịa isi ebe a anyị ebepịa ọbara na ya ọ sị a sị ya ọ sị aja ka anyị bịara ịchụ anyị sị ya na anyị bịara ịchụ aja na anyị na gị ya ebikọ ọ sị okay o kwetago anyị pụọ n'iru iru mbala ezi be ya o kpekwuo ekpere sị na ebunu anyị ji ya bịa na ọ bụrụgo ihe e ji wee gbanwee ihe ọbụla ọ bụ ya ka a na-eme na mmụọ n'isi nwa amadi a kpesịa anyị bepụ ya ọbara mgbasị na anyị anyị mesị ihe niile anyị mere anyị sị ya ngwa ya daalụ anyị baa n'ụlọ be ya wee nebe anyị ọbịa anyị wee likọọ ya na ya na nwa amadi a likọọ at the end of the day oge anyị na-ana o dee cheque 2 million naira nye ya si anụ ọkụ wee gosi ya na o nwerọ ihe ọjọọ o buuru ya n'obi ya ji ka ọ gbaba mbọ anyị wee naba Nwa amadi a ebido wee na-agwụ na- ị mago na-alịkwa obele obele na-agwọta onwe ya wee mebe kọọ ị mago bidokwa so na mgbakọ ya na nzukọ ya niile ihe m na-agwa- m na-agwa unu bụ ya na nwoke a n'onwe ya abụrọ na ọ chọrọ ka o jide nwa bọyị ya jiluo ya ala nwa bọyị ya n'onwe ya amarọkwa na o nwe ihe dị na be ọga ya maka ọ bụrọ ọga niile ya agwa gị a na-agwa gị ọ i kwesịrọ izu mmadụ ori nke a bụzi o nwere ike ngụwa n'afịa na ọ bụrọ ori mana ihe nwoke debe fụrụ ya na ori ka ọ bụ ọ dị ebe niile ihe e ji abụ odogwu erika uche gị dị ya ka ị mara onye i mejọ na-amaghị ama o nwere ike were nke mmadụ ọ dị gị ka egwuregwu ọ ya ka o ji abụ ụfọdụ mgbe m na-afụ na-afụ ndị mmadụ na-akọwalụ ha ọ bụrọ ebe ọbụna ị fụlụ ego ị tụtụlụ ị marọ nke e ji gbaa onwe marọ nke e ji chụọ aja i kpokọrọ ihe so na ya a na-eso gị igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ihe m na-agwa unu bụ onye mara ebe ọ sara arụ ya jee chịrị akwa ya wepụ aka na nke a jọọ njọ gbaba mbọ ebe onye na-agba mbọ ka e si egosi ka e si egozie Ọ dịzị mma tata, ọ ya dị echi. O nwe ihe m chọkwa ka m drọpụọlụ unu tupu vidio a gwụ. Ụfọdụ unu ga-asị na asị, mana eziokwu. Ọ bụrọ mmadụ niile ka ọ dị n'akara aka ha ịkpata ego dara ụda. O nwere ike ọ bụrụ na ụmụ gị ya akpata ego a, nwere ike ọ bụrụ na nwa nwa gị ya akpata ego a. Ọ bụrụ na ihe e ji wee gozie gị bụ na ị ya na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ, ị ga na-agwa mmadụ okwu na-aba ya ntị. Ọ bụrọ na agụụ ya-agụ gị, o nwere ike ọ bụrụ na ederọlụ gị na ị ga-alụ ụlọ bụrụ nwa gị ya-alụ ya ife ọsọ ya you are fighting against the forces of nature udu na-agwa ụfọdụ ndị kwanye ha isi n'ala ụmụnne m asị na onye a fụrụ taa ka a fụ echi otu ọbụla obodo si wee dị anyị ga na-adị ndụ arụ ga na-esi anyị ike mmadụ izuru ịchụ anyị jide anyị maka na o nwere onye anyị mejọ gbaba mbọ ebe ọbụla i si gbata mbọ ebe a ka a ya-esi wee gọzie gị onye etinyela anya na nke mmadụ kpebere agbata obi gị ekpere ya na nwanne gị kpebere ya ezigbo ekpere ka ọ gazieli ya maka na oju bọtụ o metụ n'okwuchi ya anyị kwuru sị na onye a fụ taa na a ga-afụ ya echi ọ mụ bụ Chinwatakwa Akụ nwa Isioma Mbala wee bụkwa ezigbo onye nkụzi ọdịnala omenala Igbo nakwa asụsụ Igbo sonye anyị na YouTube sonye anyị na Facebook anyị nọ na tiktok i je n'instagram ị ga-afụ anyị ndị be anyị ka ọ dịnụ mgbe ọzọ daalụnụ